So go raibh maith agat as an cuireadh a thabhairt dúinn chun labhairt anseo inniu faoi Reathaithe na reatha tearmainn nó na sanctuary runners. Mar a dúradh arís, is ó Ciarraí Thiar mé féin, ó Ros Comáireach, ach táim lonnaithe i gCorcaigh agus bhíos lonnaithe ann le ocht mbliana. Déag, cúig bliana ó shin, nuair a thosnaigh an grúpa seo, thosnaigh an grúpa tar éis smaoineamh a bhí ag an iriseoir Graham Clifford nuair a bhí sé amuigh ag rith é féin, grúpa a fháil le chéile chun traenáil i gcomhair Marathon Chathair Chorcaí agus go príomha is dócha daoine a bhí lonnaithe sna hionaid Soláthair Díreach i gCorcaigh, bhí trí ionad i gCorcaigh ag an am. So sin é, smaoineamh, smaoineamh simplí a bhí aige, is dócha, daoine a thabhairt le chéile sa phobal, ag rith, ag siúl agus gan dabht gné sóisialta a bheith leis, le cupán tae tar éis an rith agus an siúil. So sin é an tslí a thosaigh sé agus mar a chíonn sibh ón bpictiúr, ní thógaimid an rith, ní, ní ródháiríre i gcónaí mar gheall ar an rith, is dócha, tá an cairdeas, agus an dlúthpháirtíocht agus an meas, sin é bunchloch an eagraíochta agus an ghluaiseacht seo i gcónaí. Úsáidimid an siúl, an rith agus an joggáil fiú chun gach éinne a thabhairt le chéile sa cheantar, sa cheantar áitiúil, ina measc iarrthóirí tearmainn, teifigh agus imircigh atá bogtha go dtí na bailte. So tá na trí fhocal sin an-thábhachtach. Tá siad ar na T-léinte ar fad atá againn, an dlúthpháirtíocht sin le himircigh atá ag teacht anseo, go háirithe dóibh siúd atá ina iarrthóirí tearmainn atá ag teacht anseo, an cairdeas agus an meas. So tá na trí rud san, nuair a chíonn daoine ar na T-léinte, na focail, tosnaíonn sé comhrá i gcónaí agus. Tosaíonn sé comhrá tábhachtach agus deirimid i gcónaí we run as one. Nílimid ag rith ar son éinne, táimid ag rith le daoine, ní ar a shon. So ní carthanacht é agus tá saghas is dócha tá cothromaíocht iontach leis an spórt agus leis an rith. Tá gach éinne ag déanamh an rása céanna agus an siúl céanna agus tá gach éinne ag spreagadh a chéile. Bíonn seachtainí, b'fhéidir go bhfuil sé an-deacair do dhuine amháin an rás a chríochnú agus spreagaimid a chéile. So tá cothromaíocht a thagann leis an spórt. So ón ghrúpa beag sin i gCorcaigh, tá 30 grúpa anois timpeall na tíre, in os cionn 20 contae. Tá grúpaí áitiúla, so gach grúpa áitiúil, déanann siad saghas a rud féin ach tá siad ag. ag caitheamh na T-léinte agus tá siad ag rith le dlúthpháirtíocht, meas agus cairdeas. So, bailíonn siad le chéile sa phobal áitiúil, bíonn grúpaí imirceach ann agus daoine ó na hionaid soláthar díreach. Agus tá ceangal againn anois idir na grúpaí ar fad, an 30 grúpa timpeall na tíre. So, tá sé sin an-tábhachtach mar d'iarrthóirí tearmainn, bíonn siad ag bogadh go minic ó bhaile go baile, so b'fhéidir má tá daoine i measc.

agus tá comhpháirtíocht déanta againn leis, le grúpaí tacaíochta d'imircigh, le clubanna áitiúla, le Athletics Ireland agus a lán grúpaí ar nós GiveSuns. So, seo pictiúr dínn ag an Rebel Run i gCorcaigh an bhliain seo caite. So, tá na grúpaí go léir, tá saghas pearsantachta féin acu sa slí is dócha a oibríonn siad. So, grúpaí áirithe, buaileann siad gach seachtain, grúpaí eile, b'fhéidir, uair sa mhí, agus b'fhéidir go mbíonn, bíonn traenáil ar siúl i gcomhair imeacht mór, maratón nó leathmharatón nó relays nó rudaí mar sin. Agus grúpaí eile, just déanann siad na park runs má thá siad ins, ins an bhaile. Thá na T-léinte gorm a chaithimid, thá siad an-thábhachtach sa ghluaiseacht, mar is dócha, deireann siad le daoine, cuireann siad fáilte, thá, fáilte ag teacht leo. So má thá tú ag bogadh go dtí, na daoine athá ag teacht go dtí an tír seo, b'fhéidir go bhfuil aithne acu ar cad a dhéanaimid. So cuireann sé fáilte mhór roimh daoine mar thá 's acu, ok, go bhfuil an meas sin ann agus an dlúthpháirtíocht ann. Agus nuair athá tú b'fhéidir ag ceann de na imeachtaí níos mó, ar nós an ceann seo, bhí I'd say 30 nó 40 againn sa rás seo, nuair a thá tú ag déanamh an rás go gcíonn tú na t-léinte sin tríd an rás ar fad tugann sé ana-spreagadh agus ana-mhisneach do daoine. B'fhéidir go bhfuil tú ag rith 's níl aithne agat ar ainm an duine athá in aice leat nó but thá 's agat tháimíd saghas sa chlub céanna so thá sé sin ana-thábhachtach. Agus ón gcéad lá thosnaíomar fuaireamar tacaíocht ó Chomhairle Cathrach Chorcaí chun na t-léinte a fháil agus tá na na contae, na na comhairlí contae agus na comhairlí cathracha timpeall na tíre anois, tá siad ag tabhairt tacaíocht dúinn chun na t-léinte seo a fháil. So sin rudaí leis na t-léinte. So tá grúpaí nua ag tosnú i gcónaí agus. Táimid saghas bogtha ó bheith lonnaithe timpeall ar na hionaid soláthair díreach mar is dócha. Le cúig bliana anuas tá an saol athraithe chomh mór san leis an cogadh san Úcráin is rudaí mar sin so táimid imeacht isteach ní hamháin sna hionaid soláthair díreach ach b'fhéidir óstáin go bhfuil teifigh ag teacht just chun fáiltiú a chur rómpa. chun labhairt leo, chun, you know, rá leo, táimid anseo, téimid, kind of, chun míniú a thabhairt dóibh conas a oibrímid agus cén áit a bhfuilimid sna bailte éagsúla. So, tá grúpa nua ag tosnú i Tallaght, i Dodder Valley Park Run, agus tá ceann ag tosnú i bPort Laois i gceann cúpla seachtain agus tá ceann ag tosnú i gCóbh i gCorcaigh an tseachtain seo chugainn. So, tá rudaí ag tarlú i gcónaí agus b'fhéidir, má tá aon, éinne ag éisteacht go bhfuil a thuilleadh eolais uathu, nó b'fhéidir suim acu grúpa a thosnú ina mbaile féin, beimid timpeall tar éis an chaint seo, beirt againn anseo. Rud eile atá déanta againn an bhliain seo caite ná thosnaíomar cúrsaí snámh i gCorcaigh le tacaíocht ó Swim Ireland agus is dócha bhí sé bunaithe ar an na luachanna céanna sin, an dlúthpháirtíocht, an cairdeas agus an meas. Agus bhí sé go hiontach ar fad. So seo pictiúr amháin ón na ranganna snámha. Bhí deichniúr againn ó na hionaid soláthair díreach agus bhí deichniúr duine lonnaithe anseo in Éirinn. Agus thar na seachtainí is dócha bhí daoine nach raibh sa bhfarraige riamh ach a chónaíonn anseo b'fhéidir le cúpla bliain agus b'in a lán de na grúpaí so thá siad in aice leis an fharraige. So dheineamar an pilot seo agus chuaigh sé an-mhaith ar fad agus. Táimid tar éis sé ghrúpa nua a dhéanamh an samhradh seo anois timpeall na tíre so tá rudaí nua ag tarlú i gcónaí. Rud eile atá tosnaithe an mhí seo caite i gCill Mhantáin ná tá siad tugtha fé na cnoic so tá Brendan Courtney an iriseoir an-bhainteach leis an ghrúpa san mar arís is dócha tá an grúpa in Cill Mhantáin, tá. sléibhte iontacha timpeall orainn ansan so sin rud eile nua atá déanta againn so rud eile a dheineamar is dócha tá a fhios againn ó na pictiúirí agus ó na rudaí a deireann daoine go bhfuil I suppose rud ana dearfach atá ar siúl againn ach dheineamar suirbhé i bhfiche fiche chun really is dócha fáil amach Cén difríocht atá déanta againn do mhuintir na hÉireann agus do mhuintir atá lonnaithe anseo? an bhfuil aon difríocht déanta againn? Só, bhí an suirbhé an-shuimiúil agus dúirt sé rudaí, is dócha, dúirt 85 fán gcéad de na daoine atá lonnaithe sna hionaid Soláthair Dhíreach gur bhraith siad gur chabhraigh na Sanctuary Runners leo fáilte a fháil sa tír seo. Dúirt 61 fán gcéad go raibh feabhas tagtha ar a leibhéal So ag an am san, so cúig bliana ó shin, d'iarrthóirí tearmainn, ní raibh cead acu in aon chor obair. So ag an am san, so bhí a lán daoine sna hionaid nach raibh cead acu faic a dhéanamh. So bhí sé sin an-tábhachtach. Dúirt 42% nach raibh aon rud déanta acu roimhe seo agus cloisimid é sin go minic nuair a théimid isteach. go dtí na hionaid you know nuair a théimid isteach ag míniú cad a cad a cad atá faoi bhun againn deir daoine bhuel ní rithimse ní ní tógaimid an rith i ndáiríre ró seriously in aon chor agus I suppose bímid i gcónaí ag lorg na ndaoine atá ag siúl nó b'fhéidir chun cabhrú le leis an bhaile teorainn na Burdónach leis so bhí sé sin an-mhaith agus i seasca haon fá gcéad yeah bhí bhí feabhas tagtha ar an sláinte intinne so bhí 's againn go raibh an-chuid rudaí dearfach tarlaithe ó thosnaigh na grúpaí mar bhí na daoine bhí bhí formhór daoine ag teacht thar n-ais seachtain ó seachtain agus bhí na grúpaí ag forbairt ach tá sé sin bhí sé sin tábhachtach is dócha agus tá sé in am ceann nua a dhéanamh mar tá rudaí aistrithe ó, you know, ó fiche fiche. An chuid eile den suirbhé ná bhíomar ag fiafraí de daoine, daoine Éireannach, daoine atá lonnaithe anseo in Éirinn, cén difríocht a dhein sé duitse bheith páirteach, le na reathaithe tearmainn nó na sanctuary runners agus dúirt 74 fán gcéad de dhaoine atá lonnaithe anseo in Éirinn nár labhradar riamh roimhe seo le daoine a bhí ag iarraidh tearmainn so ní raibh aithne acu orthu, ní labhradar leo so a lán de na daoine a thagann go dtí na sanctuary runners so is just gnáthdaoine iad, níl siad bainteach le activism nó aon rud mar sin just tá siad ag b'fhéidir suim acu sa siúl nó san aclaíocht. nó chíonn siad na T-léinte ag imeachtaí agus tagann siad suas chugainn agus bíonn siad ag iarraidh cad is ann Sanctuary Runners. 81 fán gcéad na daoine atá lonnaithe anseo in Éirinn, dheineadar cairdeas le daoine atá ina chónaí sna hionaid agus tá dlúthchairdeas certainly déanta ó bhlianta ó na blianta anuas agus tá sé sin go hiontach a fheiscint leis. An rud eile ná dúirt 52 fán gcéad, nach raibh fhios acu go raibh Margaret mo dhlúthchara ansan tar éis teacht isteach an doras, dúirt 52 fá gcéad nach raibh fhios acu cá raibh na hionaid soláthar díreach in aice leo in aon chor, so ní raibh fhios acu fiú amháin cá raibh na hionaid sin. So is dócha, tríd an rith agus. tríd an gluaiseacht seo, I suppose, fuair daoine eolas ar is dócha saol na n-imircigh agus cé chomh deacair is atá an córas sin agus na dúshláin atá ann agus go háirithe nuair a bhog, nuair a bhog daoine. So is dócha thug sé oideachas do daoine i slí amháin, eolas a fháil dóibh féin, in ionad. trí na meáin. Is féidir, you know, thug sé seans do dhaoine a n-aigne féin a dhéanamh suas, mar gheall ar an gcóras seo. So, cuid de na línte a tháinig amach as an suirbhé, tá siad coimeádta isteach agam as Béarla, mar is direct quotes iad is dócha, agus I think really taispeáineann siad an dlúthpháirtíocht,

So thá na statistics ar an taobh amháin ach thá na focail sin I think thá siad an-láidir you know so in ionad aistriú go dtí Gaeilge mar I think chaillfeá iad. So conas conas a thógamar na droichid seo idir I suppose muintir na hÉireann agus na hionaid go príomhúil. So má go minic sna WhatsApp groups a úsáidimid b'fhéidir go mbíonn daoine le daichead teanga difriúil sna grúpaí, daoine a labhairt. Urdu daoine nach bhfuil an Béarla acu. So tá ana dúshláin againn an teachtaireacht a chur amach gur grúpa reathaíocht sinn ach nílimid really róbhuartha mar gheall ar an rith you know chun I suppose an muinín sin a thabhairt do daoine ar cad atá siúl againn. So na emojis oibríonn siad san ana mhaith. So is universal language atá ann really do gach éinne chun a rá ok Dé Sathairn naoi a chlog fuair mé T-léine duit beidh duine éigin thiomáint go dtí an ionad chun síob a thabhairt duit so cabhraíonn siad san go fíormhór agus na T-léinte mar a dúirt tá siad san an-thábhachtach meangadh gáire a bheith againn agus is dócha tá an saol deacair bíonn deacrachtaí ag gach éinne ach is dócha daoine atá bogtha anseo tá deacrachtaí níos mó acu b'fhéidir agus just deirimid is dócha just na deacrachtaí a chur ar leathaobh ar feadh uair a chloig agus teacht amach. agus nuair a thagann tú thar n-ais beidh na deacrachtaí fós ann agus déanann sé sin difríocht, cabhraíonn sé cuireadh díreach a thabhairt do daoine, so DMs a thabhairt do daoine, you know just text a chur, hello beidh tú ag teacht Dé Sathairn, smaoineamh ar ainm le daoine, rudaí mar sin agus. Más féidir linn, is dócha, cúpla focal óna theanga féin a úsáid, ceist a thabhairt do daoine má tá feistis uathu, an tae agus an caife ina dhiaidh, bíonn sé sin i gcónaí an-thábhachtach, agus tá a rath anseo. Brenda Ó cumann sé an ceol i gcónaí so tá daoine is dócha tugann siad rudaí difriúil do féin b'fhéidir duine a dhéanann císte nó so chun chun kind of comhluadar sin agus an an nasc sin a dhéantar tá sé tá sé ana mhaith. Na haistriúcháin agus na íomhánna is dócha a úsáid sna. in ionad na focail, an iomarca focail, rudaí mar sin chun míniú ceart a thabhairt do daoine mar gheall ar an ngrúpa. Tá treoirlínte curtha le chéile againn os cionn na blianta is tá siad san ar an suíomh idirlín agus is dócha bheith dearfach agus high fives agus misneach a thabhairt do daoine go háirithe má tá dúshlán nua acu ó thaobh an reathaíochta de. Bíonn fiosracht go maith agus is dócha an foireann deonach. Tá sé sin just chomh tábhachtach agus tá a lán den foireann deonach atá againn, tá siad, you know, tugann siad sos anois is arís mar tá sé an-dheacair grúpaí mar seo a choimeád ar siúl an t-am ar fad. So do ghrúpaí áirithe, b'fhéidir nach mbuaileann siad gach Dé Sathairn, bíonn siad ar siúl so nuair atá foireann deonach ar fáil againn agus nuair atá daoine againn, más ionad in áit iargúlta é go bhfuil maybe cúpla carr, gá dúinn cúpla cairt a eagrú chun síob a thabhairt do daoine atá foireann níos mó uainn b'fhéidir go i gcomhair na áiteanna san. So na dúshláin againn is dócha tuairimí cultúrtha ar an reathaíocht agus ar an snámh, an méid agus an tionchar atá ag na aistrithe ó áit go háit, Dóibh siúd sna hionaid, is dúshlán mór é sin. Tá sé deacair fanacht inár lána fhéin, mar is grúpa apolitical sinn, so tá sé an-dheacair, is dócha, just, em, is dócha, eh, é sin, is dócha, em, fanacht inár lána fhéin agus gan ár dtuairimí a roinnt. mar eagraíocht, cé gur féidir obviously iad a roinnt mar ghnáth duine, agus tuirse na oibrí deonach. So is dúshlán mór é sin leis. So má thá éinne anso go bhfuil suim acu seasamh linn, thá mé féin agus Clár Mac Cárthaigh anso agus as rte, thá triúr againn anso leis na t-léinte, so buail suas chugainn, abair hello, beimíd anso arís amárach má thá aon cheist agat fiú.